Dia daoibh, inniu beidh mé ag labhairt faoi buntáistí a bhaineann le club beag. Nuair a bhí mise ag fás anuas bhí mé i gcónaí ag cloisteáil faoi Chlub mo Dhaid, club an-bheag i Cill Ceannaigh. Ní raibh ach cúpla clann sa cheantar sin agus bhí leath de gach foireann m'athar a dheartháireacha nó col ceathracha. Bhí na scéaltaí go léir craiceáilte ach bhí ceangal thar a bheith láidir ann idir na himreoirí ar fad. Rinne siad gach rud le chéile ó nuair a bhí siad an-óg. Gach cuimhne atá acu is iad na himreoirí ón chlub atá ann. Bhí mé i ngrá leis an smaoineamh seo. Agus nuair a bhí mé ag fás anuas thuig mé nach mbeidh an taithí céanna agam agus bhí an-éad orm. Mo thaithí féin? D'imir mé le ceann de na clubanna is mó in Éirinn agus cinnte bhí go leor rath againn ach ní raibh an taithí céanna ann. Chonaic mé na cailíní seo you know uair amháin nó dhá uair gach seachtain. Ait go leor, an fíor scéal is measa chun seo a mhíniú ná nuair a bhí mé san ollscoil, thosaigh mé i Má Nuad agus rinne mé cairde nua le cailín amháin a bhí sa rang eile i mo bhunscoil, Sinéad. Tar éis bliain amháin caite le chéile gach lá, ag dul amach gach oíche léi agus an grúpa ar fad, chuaigh muid ar ar laethanta saoire. Gach rud iontach agus an-sásta linn féin, bhuail muid le cúpla leaid ó Luimneach agus mar is gnáth thosaigh muid ag caint faoi CLG agus aroile. Bhí mise ag insint mo scéal féin dóibh faoi mo thaithí i Féile agus an club agus ansin dúirt Sinéad Ó sure bhí mise ar an foireann sin freisin. Mise, Nílim cinnte faoi sin, Sinéad, No, no cinnte, d'imir mé sa cúinne. Tar éis deich bliain ag imirt ar an bhfoireann céanna rinne mé glan dearmad fúithi toisc nach raibh an ceangal láidir ann. So, inniu tá mise ag caint faoi na buntáistí a bhaineann le club beag. Tá trí cinn ann. An mothúchán sin go bhfuil tú thar a bheith tábhachtach don chlub, is páirt mhór thú agus tá a fhios ag gach duine a chéile taobh amuigh den chlub. Is pobal é atá in ann cabhrú lena chéile lá ar bith sa bhliain. Ní bhíonn an ceangal céanna ag clubanna níos mó. B'fhéidir go bhfuil a fhios agat na himreoirí nó tuismitheoirí atá ar do foireann féin ach sin é. I gclub beag mothaíonn tú 'Ó, tá orm a bheith ann, ní bheidh aon duine eile in ann mo phost féin a dhéanamh'. Tuigeann tú cé chomh tábhachtach is atá tú. Uimhir a dó, le club níos beaga faigheann gach imreoir níos mó am duine ar duine leis an cóitseálaí. I gclub beag déanann na bainisteoirí go, go léir an iarracht, an-iarracht caidreamh a dhéanamh le gach imreoir agus a gclann. Tuigeann siad go bhfuil gach imreoir an-tábhachtach don fhoireann agus don chlub. Cosúil le taithí m'athair, is clann iad gach foireann, príomhchairde iad go léir. Agus uimhir a trí, nuair atá ochtar déag nó naonúr déag páistí ar fhoireann amháin, tugann sin seans ollmhór do gach imreoir an am féin a fháil ar an bpáirc chun a fheabhas is mó a fháil. Uaireanta i gclub mór bíonn an iomarca ag gach aois agus ní fhaigheann na himreoirí an am ceart ar an bpáirc. Níl siad in ann feabhas a fheiceáil agus ní mhothaíonn siad go bhfuil gá orthu a bheith ann. Le huimhreacha ceart cosúil linn bíonn faigheann gach imreoir ceathracha cúig caoga nóiméad ar an bpáirc gach uair. Fiú le haghaidh na himreoirí níos láidre, bíonn níos mó seans acu a bheith mar cinnire agus a scileanna a fheabhsú timpeall na páirce. So ag an deireadh, tá ort smaoineamh cén fáth gur thosaigh na páistí an spórt. Uimhir a haon, b'fhéidir cairde nua a fháil. Bhuel, i gclub beag tá go leor béim ar gach imreoir agus an ról atá acu sa ghrúpa. Spórt nua, b'fhéidir go raibh siad ag iarraidh spórt nua, bain triail as spórt nua. So seo an áit is fearr chun an am ceart a fháil le na cóitseálaí chun do fheabhas féin a thosú go tapaidh agus is féidir agus ansin go leanann sé ar aghaidh agus b'fhéidir bhí siad sa bhaile ag smaoineamh ó beidh mise in ann a bheith mar an imreoir is fearr sa tíre agus i gclub beag faigheann siad níos mó am ar an bpáirc le níos mó béim a chur ar a gcuid scileanna féin níos mó am ná faigheann siad in aon club eile so sin na rudaí is tábhachtach agus na buntáistí is mó a bhaineann le club beag. Má tá ceist ar bith ag aon duine, just abair liom agus beidh mé in ann dul tríd iad agus labhair leat faoi sin. Go raibh míle maith agat!